nin wagati in na foli ni tandoli ye o bɛ anw yɔrɔ ka di joliba tv news lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan tan naani an b'a fɔ ko aw bisimila musow ka gɛrɛn o kɛnɛ kan bi an ka gɛrɛn denbayalenba de don bɛɛ bɛ eh, jama ka préféréw de b'an bolo yan nɔ mali ka préféré ye eh, oh, couple parfait o de bɛ anw bolo bi gɛrɛn kɔnɔ eh, n'o ye duc ni duchesse ye an bɛna coup de cœur de kɛ ani olu de bɛna baro kɛ bi n'i ye duc ni duchesse fɔ eh, tiktok sanfɛ ne balimaw n'i munumununa n'i ma sajo ye dɔrɔn a ma ɲɛnabɔ donc bi an ni olu de bɛna jɛ ka baro kɛ mun kama an y'u wele bi an y'a kɔlɔsi k'a ye an ka eh, denmisɛnnin couple caman bɛ yen nɔ bi problème bɛ a la i b'a sɔrɔ k'a fɔ musow b'a ɲini kuma bɛɛ ka furu cɛ ma min âge kɔrɔtalen don kosɛbɛ wali cɛw b'a ɲini ka muso furu muso min fana ye denmisɛnnin ye n'olu yɛrɛ âge bɛ minnu sanfɛ toujours a kun ye mun ye pour que u ka se ka ɲɔgɔn koron a bɛ fɔ ni cɛ kɔrɔba ye muso denmisɛnnin furu i bɛ se ka muso in koron ka ɲa mais ni muso denmisɛnnin fana ni i furula cɛkɔrɔba ma alihamudulila i bɛ se mais ni aw ka génération fila furula ɲɔgɔn ma tuma dɔ la kuma ka ca dɛ bɔ n sen kan bɔ n kun kan mais nin bɛɛ kɔfɛ an ye denmisɛnnin fila de ye olu ye ɲɔgɔn furu olu sera ka ɲɔgɔn faamuya don o don bɛ exemple di don o don bɛ exemple di hali u yɛrɛ baw tɛ tuguni hali u mɔkɛw n'u mɔmusow bɛ u envier bi u ka secret ye min ye u bɛna ka n'a fɔ o bɔlen kɔfɛ a la tiktokeurba dɔ fana bɛ yen nɔ ne n'ale bɛna bɔ ɲɔgɔn na bi parce que hali n'i y'ale ye dɔrɔn ale tɛ sigi yɔrɔ kelen yɛrɛ dɛ an ka dɔn kɛ an ka yɛlɛ a kɔni tɛ sigi yɔrɔ kelen fan si kelen na n'o ye sajo ye donc bi kɔni gɛrɛn de filɛ nin ye donc an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen bisimila an bɛ foli fɔlɔ sajo la sajo ça va oui ça va machallah kow ka ɲi tɔɔrɔ foyi tɛ yen alhamdulilayi i n'i ka videow la e bɛ to ka nin inspiration ninnu bɔ min de dɛ bon

surtout tiktok i suivilen don ne yɛrɛ y'i ka abonné dɔ ye Mm-hmm. parce que quand ça ne va pas donc ne bɛ n connecter ne bɛ taa sajo lajɛ ne bɛ yɛlɛ donc i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ anw ye. en fait euh, n tɔgɔ yɛrɛ comme sur TikTok Sadio Sila Sadio Sila de don. Mm-hmm. Euh, je je suis un jeune euh, n ma kalan jan kɛ. Mm-hmm. n ma INA kɛ n ma conservatoire kɛ. TikTok de nana dɔrɔn. du coup du naturel n yɛrɛ sigidaw kɔnɔna baro kɔnɔna la n bɛ to ka mɔgɔw layɛlɛ je ne sais même pas mɔgɔw nana ka tiktok dayɛlɛ k'a diyan compte dayɛlɛ mm. souvent de temps en temps u bɛ n filmer u bɛ to k'a bila bon a video ninnu bɛ percer mm. ko nacogo bɛɛ filɛ nin ye sinon n tɔgɔ min yɛrɛ ye sajo ye dans la vie même n tɔgɔ ye sajo de ye c'est comme ça sajo sila sajo sila d'accord an ye o faamuya sajo ani duc ni duchesse bɛna baro kɛ bi

an b'a fɛ ka i tɔgɔ dɔn an b'a fɛ k'i jamu dɔn ah, d'accord mhm. eh, salamu aleykum nandi Duc yɛrɛ tɔgɔ abdulayi mayiga mhm. voilà o ye Duc tɔgɔ n'a jamu ye voilà donc an tiktok tɔgɔ ni eh, yanni tiktok yɛrɛ ka na o y'a sɔrɔ Duc bɛ yen a mɛnna quoi mhm. donc euh, voilà d'accord an ye o yɔrɔ faamuya aw bisimila ayiwa duchesse an bɛna i fana nɔfɛ i fana k'i présenter salamaleykum waleykum salam ne tɔgɔ yɛrɛ ye nabila mayiga nabila mayiga mais mɔgɔw bɛ n dɔn duchesse la a mɔgɔ i fana tɔgɔ in tɛ bi tɔgɔ ye dɛ ayi tɔgɔ in bɛ a mɛnna tɔgɔ in nana cogo di Duc bon au fait mɔgɔw tun b'a fɔ ne yɛrɛ ma ko duc duc mhm. donc Duc yɛrɛ ni pour que mɔgɔw k'a dɔn Duc kɔrɔ ye min mhm. Duc kɔrɔ ye prince de mhm. voilà fɔlɔ fɔlɔ françaisw de tun b'a fɔ u ka eh, princew ma Duc Duc Duc voilà donc Duc nana o cogo de la u b'a to k'a fɔ ne ma Duc Duc Voilà, donc maintenant, duchesse, Duc muso kɔni ye duchesse ye. O kɔni o y'o ye. Donc prince muso ye princesse ye. Donc c'est ça, tɔgɔ in nacogo bɛɛ filɛ. Ne ma yɔrɔ min faamuya. Tɔgɔ in tun bɛ yen yanni an ka yɛlɛ TikTok yɛrɛ kan. Mm. voilà tɔgɔ in tun bɛ a mɛnna. d'accord Duc ni Duchesse. voilà exactement tɔgɔ ninnu tun bɛ yen o yanni an ka yɛlɛ TikTok sanfɛ. d'accord d'accord an y'a faamuya eh, yanni an ka daminɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn na. amina rabi. ala k'aw ka furu diya kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. amina amina amina. Eh, aw b'a est-ce que aw b'a kalama bi hali aw mɔkɛ filanw n'aw mɔmuso filanw bɛ aw envier. ne yɛrɛ bɛ rêver de hali ne yɛrɛ fana ka kɛ tan tɔ ne fana ni n ka dutigi fana ka kɛ tan tɔ aw ka secret ye jumɛn ye bon eh, tout d'abord secret ba tɛ fɛn in na o eh. awɔ sani olu ma bolokuruli kɛ e ko secret t'i ta la non secret t'a la c'est à dire que mori fɛ taga tɛ foyi foyi tɛ secret yɛrɛ t'a la a secret ye fɛn min dɔrɔn ɲɔgɔn faamu o de y'a secret ye n'a sɔrɔ ni fura tun bɛ yen fura min n'i y'a ta k'a fɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu vraiment i bɛ fɛn kɛ ban problème foyi tun tɛ kɛ foyer kɔnɔ mais vu que fura de tɛ yen a fura min bɛ dɔrɔn a bɛ hakili de la mɔgɔw ka essayer ka ɲɔgɔn de faamu ani secret wɛrɛ min fana b'a la o ye k'a fɔ e ni ne ka bila ɲɔgɔn na ne kana fɔ ko n bɛ n ka cɛya de jira i la toujours ka n ka dusubaya jira i la toujours tuma dɔ la fo n ka n ka a fɔ n yɛrɛ ma kuma dɔ n ye fugari ye quoi ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ko to ɲɔgɔn ta la ka kuma dɔ la fo n ka n yɛrɛ sentir k'a fɔ n ye fugari ye quoi parce que en réalité i tɛ se ka kɛ fugari ye furumuso kɔrɔ mais en réalité i b'i bolo bila i kun na quoi donc de temps à temps ale fana ka se ka to k'o rôle kelen de jouer donc c'est un peu ça o dɔrɔn de y'a secret k'i dusu faga ka se to ye ka sabali mm-hmm. c'est ça d'accord mm-hmm. an y'o yɔrɔ faamuya mm-hmm. duchesse eh, ne b'a fɛ ka i ɲininka o yala n'a ma k'aw ma baasi ye aw ka furu bɛ san joli la wali aw ka ɲɔgɔn dɔn an k'a kɛ ɲɔgɔn dɔn ye fɔlɔ an ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ san san naani na san naani na donc furu kɛli ni sisan cɛ o bɛ san joli la san kelen san kelen tabarikala alihamudulila sisan n b'a fɛ k'a dɔn balima furu don wa aw yɛrɛ de diyara ɲɔgɔn ye ayi non balima furu tɛ aw yɛrɛ de diyara ɲɔgɔn ye balima furu tɛ an ɲɔgɔn an yɛrɛ de diyara ɲɔgɔn ye bari eh, bari n'a ye min fɔ eh, c'est normal kuma dɔ la parce que ni mɔgɔ min y'aw ka couple lajɛ vraiment aw si bɛ yɔrɔ min na komi sisan donc ka tila k'aw ka eh, furu cogoya jate minɛ ko fo an ka ɲininkali de kɛ parce que an b'a fɔ n'i y'a ye nin bɛ tan tɔ balima furu de don i b'a sɔrɔ nin somɔgɔ ninnu somɔgɔ de ye ninnu di ɲɔgɔn ma u b'u appuyer n'i y'a da denmisɛnninw yɛrɛ dama ma dɔrɔn a ko tɛ sira sɔrɔ a b'a fɔ ko somɔgɔ de b'u appuyer ça c'est vrai voilà c'est pourquoi euh, balima furu tɛ d'accord euh, ɲɔgɔn dɔn par hasard mhm. voilà donc ala nana furu bɔ a kɔnɔ d'accord euh. ne t'aw to yen nɔ bi Eh. sisan mhm. ni a ma kɛ baasi ye mhm. an tɛ don aw ka vie kɔnɔ profondément mais an bɛɛ bɛ minnu dɔn mhm. mali la yan nɔ min ni minnu bɔ nɔ ɲɔgɔn fɛ an da kɔni bɛ se o ma n b'a fɛ ka ɲininka aw fila kɛlen ka ɲɔgɔn ye o don fɔlɔfɔlɔ min na aw ye ɲɔgɔn ye yala eh, jɔn fɔlɔ de ye jɔn aborder duc don wa duchesse de don ale de premier pas kɛ ayi bɛɛ kɔni b'a dɔn muso kɔni tɛ premier pas kɛ ayi ayi mais muso ka premier pas fɛɛrɛ de don n bɛna fɛɛrɛ f'i ye o e yɛrɛ bɛn'a fɔ sa ko awɔ muso bɛ se ka premier pas kɛ hali n'a ɲɛkun ye premier pas pas forcément e fana y'o ɲɛkun de ye yan mais bien sûr ah mais duc i fana tun bɛ lajɛli la dɛ mais pas forcément muso k'a fɔ voilà a bɛ fɔ o ma ko séduction voilà séduction a bɛ fɔ o ma ko séduction à longue distance

donc sa an mɔgɔ saba an tɛ fankelen fɛ dɛ a n'a terimuso fila a n'a terimuso fila b'u ka foto ta la o y'a sɔrɔ u ka tecno tecno jumɛn yɛrɛ de ye tecno pop de ye i t'a dɔn wa pop de b'a dɔn ɔhɔn o fɔlɔ o kɔrɔlenba nin dɔ tun b'a bolo o yɛrɛ tɔsi tun t'o la écran nin pɛrɛn-pɛrɛnnen don donc a n'a terimuso tun bɛ foto ta la o la i m'a ye bon image man ɲi

ko a bɛ ka foto ta quoi a bɛ ka ne bɔ foto la quoi mhm. kɔfɛ aw ka fɔ la ee kana i bɔ an ka foto la dɛ i kunkolo bila ka taa ee ne ko n sigilen chaise kɔnɔ tan n t'a ka foto la foyi foyi a bɛ ka baga n ma ko ne kana bɔ an ka foto aw ka foto la mhm. a n ko nin o de ye dabalibanko ye bon ne fana ye n kunkolo bila ka taa n fɛ o bɛɛ la kɔfɛ ko ne ka na ko ne ka na mhm. olu fila foto ta k'a ka telefɔni awɔ k'a ka telefɔni tɛkinoni di ne ma ko ne k'olu fila foto ta n'a terimuso parce que u fila de bɛ ka kɛ selfie ye voilà donc maintenant ne y'u fila foto ta après ne voilà image tɛ ka ɲɛ quoi ne ko u k'u jɔ n b'a ta n ta la siɲɛ kelen ne ka image ka ɲi n'olu ta ye ne ye nin plan in faamuya di bon ne y'a ta n ta la n y'a ta n ta la o image ɲɛna donc maintenant ko k'o envoyer u kunna

I jɔ di cɛ sɛnɛ ka da i ma fa bɛ ka wa jimi jimi jimi ji i yɛrɛ sigilen version ni tiɲɛ bɔlen aw kɔni ye ne ta ye numéro sɔrɔla cogo min na n y'a fɔ a ye a kɔnɔna la a kɛra cogo min na premier pas tara cogo min a kɛra ten

an taara ayi kana ka kuma bɔ kɔnɔ kɛ e bɛ fɛ nin bɛɛ ne fɛ ka kuma bɔ a kɔnɔ ne ka expliquer e ka nin fɛ ne ka kuma ɲagami yan an taara o mariage kɛyɔrɔ la ne ni n terimuso donc an ko k'an tɛ taa cortège la an bɛ taa an sigi dɔrɔn ka baro kɛ mm. an taara sɔrɔ olu nana ka bɔ cortège kɛ ji dɔɔni min i tɛ ji dɔɔni min jikide i tɛ min wagati la ji dɔɔni min ne ye nin bɛɛ kɛ ne bɛ nin fɔ yan i y'i ka kuma fɔ minnɔgɔ de b'a ye a ma fɔ k'i kana kuma sisan a tora ale ka taa fɔ sisan ne mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan ne ko an tɛ taa ne y'a fɔ n terimuso ɲɛna an k'an sigi an kana taa cortège kɛyɔrɔ la donc olu nana ka bɔ cortège kɛyɔrɔ la a ye chaise ta k'i sigi an kɛrɛfɛ a n'a dɔgɔninw de don dɔgɔninw sisan u bɛna taa foli la dɔgɔninw nana k'a ka na olu ka taa fɛn cortège tɔ kɛ a ko dɔgɔninw ma ko ayi k'ale tɛ taa dɔgɔninw ko ee k'e tɛ taa k'awɔ k'ale ka mobili pinɛ sɔgɔlen don ka sɔrɔ mobili pinɛ ma sɔgɔ foyi tɛ mobili la foyi tɛ mobili la a bɛ fɛ k'i sigi ka baro k'an fɛ ah, sisan kɔni sajo yɛrɛ ah, ah, bon ne ɲɛ bɛ ko cɛ la ka bɔ nin ye filimu bannen don a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ a bɛ n'a minɛ o a y'i ja i tɛna ne minɛ a ko dɔgɔninw ma ko ale ka mobili pinɛ sɔgɔlen don mhm. Olu ye kɔ k'a kɛ k'olu bɛ taa don mɔgɔ wɛrɛ kun a y'i sigi an fɛ baro la ne ni n terimuso an bɛ photo ta la donc an tora photo ta la o y'a sɔrɔ Tecno de tun bɛ ne bolo an bɛ photo ta la i jɔ kɛ i jɔ an bɛ photo ta la da i kunkolo bɔ ne ko ma ko e ko karisa i kunkolo bɔ n' kana an ka photo tiɲɛ k'an yɛrɛ ka téléphone man ɲi k'an b'a fɔ ko an bɛ kɛ kɛlɛ

a ko ne ma ko ayi ko mhm. Xender t'ale bolo ne ko Xender t'e bolo e téléphone kura ma Xender installer eh ma ɲɔgɔn sɔrɔ Xender installer o ma ɲɔgɔn sɔrɔ mais ne téléphone kura ne ma Xender installer o Xender bere ko mais ale ka Xender yɛrɛ filɛ kun man ɲi parce que mun na ne mun ale ka Xender de ci ne ma Bluetooth fɛ k'a installer ka sɔrɔ ale ka Xender kun man ɲi a ka sa e ta ni ko k'i jɔ sa ji kana kuma foyi dilan kana kuma foyi dilan i jɔ n k'a fɔ a ko ne ma k'aw ka Xender t'ale kun k'ale b'a ci ne ma whatsapp fɛ o dun ye nimero ko ye i tɛ ji dɔn ne dun an ka dabili ayi a ka ɲi an bɛ tila ka boisson san ka d'a ma ne fana ko ee n ko whatsapp a ko awɔ n ko bon n ko hali n'e y'a ci ne ma whatsapp fɛ n ko crédit tɛ ne kun n ko crédit foyi tɛ ne kun ne dun wari foyi tɛ n bolo a ko ee ko crédit tɛ ne kun k'ale bɛ waa kelen di ne ma awɔ ɛɛ Jigi ma nin yɔrɔ nin fɔ dɛ k'ale bɛ waa kelen di ne ma ko ne bɛ forfait ta ɛɛ duchesse

a taara dumuni san ka di ne ma ka taa ne bila fɛnw fɛ yen ne y'a fɔ n ko e m'a fɔ ko mobili sɔgɔlen don ko ayi k'ale dɔgɔninw ka ko de ka ca olu dun ye sansi k'e kun ko e ka n'u ka cortège n ma da i la dɛ i dɔgɔninw bɛ yen o i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye ko mobili sɔgɔlen don k'a sɔrɔ mobili jɔlen b'a tigi yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ ayi i bɛ se k'o nkalon tigɛ mobili bolila a ka fɛɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ nandi mobili bolila ka fɛɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na an ka nin ko in to tan sinon

sogo de b'a depuis nin waati ni ale ka cɛ nɛgɛnɛgɛ daminɛra Sadio e mɔ cogo di ninnu ka nin ko in na sisan ninnu ne ne kɔni dɔ- dabali de banna ne t'a dɔn min de don s- eh, eh, eh, Duchesse de don sa wa Jigi de don sa wa ne kɔni t'a dɔn sisan e de b'an bɔ ɲɔgɔn na sisan yɔrɔ to Sani an bɔ ɲɔgɔn i ye na. Tom et Jerry film lajɛ o de la n k'i ma n ko nin kuma ɲuman ye bilali ye a tɛna jɔ Jigi la a tɛna jɔ Duchesse la d'accord eh, an ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ faamuya mm-hmm. sisan eh, mali la yan nɔ mm-hmm. an y'a ye k'a fɔ furu ka gɛlɛn hali eh, couple âge différents bolo mm-hmm. kuma tɛ minnu ka âge ka surun ɲɔgɔn na an tɛna aw ɲininka aw ka âge la mais hali mɔgɔ min y'aw ye u b'a dɔn janfantanya tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw si tɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye donc sisan eh, côté familial mm -hmm. aw bɛ tulonkɛ kɛ kuma dɔ aw ka video minnu bɛ tɛmɛ réseaux sociaux sanfɛ n'i ye video ninnu ye i b'a fɔ ko n'i ma kɛ mɔgɔ hakilimanba yɛrɛ ye i b'a fɔ ko aw b'a k'aw ka vie de ye exposé mais i b'a sɔrɔ vie wɛrɛw bɛ aw la min tɛ o ye aw bɛ mhm. fɛnw de kɛ ka bon exemple ni fɛnw yira mhm. mais est ce que côté familial aw ka faaba fila bɛɛ ka fan fɛ nin yɔrɔ in faamuyalen don fɔlɔ wa si si a faamuyalen don kosɛbɛ yɛrɛ de parce que eh, ala y'an somɔgɔw fana kɛ mɔgɔ hakilima ye u dalen tun b'an na depuis hali tiktok ko tɛ donc u b'a dɔn k'a fɔ vraiment n'an ye ko o ko kɛ donc sila bɛ se k'an y'a analyse an y'a dɔn fɔlɔ ko min don ka sɔrɔ k'a kɛ a bɛɛ bɛ confiance yɔrɔ de bolo donc mɔgɔ min don u dalen don an na duchesse ka côté la ne yɛrɛ ka côté la donc u dalen b'an na donc u b'a dɔn vraiment k'an tɛna kojugu kɛ ko min ma ɲi an yɛrɛ ma voilà o b'a jira k'a fɔ ko éducation min dira aw ma dira ye aw bɛ ka taa ni o siraw ye mais Duchesse Mali la yan nɔ buranya ko bɛ yen nɔ bon a bɛ komi aw fila bɛɛ ye siya kelen ye hali n'a sɔrɔ aw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn mais siya bɛɛ ye siya kelen ye donc déjà culture bɛɛ ye kelen ye culture bɛɛ ye kelen ye mais eh, u b'a fɔ eh, an minnu fɛ yen nɔ ko bamananw mais nin nin ka gɛlɛn ka ye nin ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ hali n'a ka di cɛ ye u bɛ dogo wali n'a ka di muso ye u bɛ dogo an fana ka fan fɛ mɔgɔw tɛ o yɔrɔ ninnu faamu e ma nin gɛlɛya ɲɔgɔn sɔrɔ i ka furu kɔnɔ i buranw ne fɛ k'a fɔ i buranw wali i ka mɔgɔkɔrɔba dɔ ma deli k'a f'i ɲɛna i bɛ nin min kɛ fari tɛ ayi i ma mɔgɔ sɔrɔ ayi i ma mɔgɔ sɔrɔ i ma mɔgɔ foyi sɔrɔ d'accord d'accord Sadio ɛɛ sisan min ne bɛna e ɲininka mun de kosɔn bi jeune jeune aw ka génération tɛ a ɲini ka ninnu ladege k'u imiter bari denmisɛnnin fila ka furu ni mɔgɔ tɛ k'a kɔlɔsi ninnu kɔni y'a kɔlɔsi mhm. c'est très rare ni mɔgɔ tɛ yen nɔ k'a kɔlɔsi ka tintin cɛ kan wali ka tintin muso kan furu tɛ sira sɔrɔ mhm. Nandi o ko tɛ dɔwɛrɛ déjà n'i y'a ye an ka génération an ka bi bi na génération mhm. n'i y'a mɛn furu furu kun ye fɛn fɛn ye n'i ye exemple ta ninnu kan ninnu ka ɲɔgɔn dɔn a n'u ka furu cɛ mm. a ma janya a ma janya fiyewu a ma temps ta foyi mm. ala yɛrɛ de y'u kun ɲɛsin ɲɔgɔn ma mm. chez nous actuellement an ka génération na sisan mm-hmm. furu kun ye fɛn fɛn ye déjà i bɛ taa sɔrɔ an y'olu bɛɛ kɛ déjà awɔ an y'olu étape déjà à moins d'une semaine seulement an tilala ɲɔgɔn na ka ban bon donc ko bɛɛ ko bɛɛ bɛna laban côté matériel de ma i bɛ taa sɔrɔ très généralement anw filɛ nin ninnu ma ɲɔgɔn rencontre mariage yɔrɔ la mhm. an ka génération na i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn rencontre shisha min yɔrɔ la mhm. walima boîte la walima dɔnkɛ yɔrɔ la walima piscine na mhm. tu vois un peu olu dun vie ninnu filɛ nin vie minnu don vie je ne sais pas futilités dɔrɔn de don quoi i tɛ min ye o n'an ka so sigi o tɛ kelen ye o cɛ ka jan o cɛ ka jan ɲɔgɔn na n'an bɛ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn boîte kɛ yɔrɔ ninnu de la n'an bɛ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn shisha min yɔrɔ ninnu de la an t'a ɲini bi bi in na k'a fɔ ko e ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ ko n bɛ nin ka so yɔrɔ dɔn a ka dɔgɔn dɛ

ne ye Nandi ye dɔrɔn bon donc du coup ɲɛ b'i la ahan Sadio sigilen filɛ dise nin bolo don waritigi fɛ dɛ walima nin bolo don déjà a bɛ mouvement dɔw kɔnɔna la n mhm. bɛ k'a fɛ o kama ani n y'a ye n kɛra a fɛ o tɛ kelen ye mhm. a ka personnalité ka di n ye o tɛ kelen ye mhm. i bɛ taa sɔrɔ ne sigilen filɛ de tan comme ça aha so ne bɛ si min sanfɛ ne bɛ si dɛbɛjalan de sanfɛ ne bɛ taa n'a tigilamɔgɔ ye n ka so kɔnɔ n si so kɔnɔ dɛ ka n ka vie réelle jira a la mhm. au lieu k'an apprécier a ka apprécier a tɛ apprécier dɛ mhm. mais ni n taara n'a ye appartement de la a bɛ apprécier o yɔrɔ de la donc n'i y'a faamuya musomaninw ka comportement yɛrɛ de bɛ ka aw bila nin ko ninnu na sa kɛ u tɛ tiɲɛ fɛ u tɛ tiɲɛ fɛ f'u yɛrɛ ka nkalon yɛrɛ de ka d'u ye f'e ka nkalon yɛrɛ de tigɛ u ye ka nkalon tigɛ côté matériellement ka nkalon tigɛ da nin da u yɛrɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ ne tɛ nkalon tigɛ ye ne tɛ se k'e furu o la o furu tɛ se ka kɛ o a bɔ hali ni min ye ɲɔgɔn furu ni tiɲɛw taara ye fana b'a fɔ k'i ma nin fɔ o de la bi furu tɛ mɛn si la o de la furu tɛ mɛn si la i bɛ taa sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn kɛnɛ ma an bɛ ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye e nana du kɔnɔ e y'a sɔrɔ c'est le cas contraire e bɛ mɛn yen a t'a sigi t'a sigi tɛ ɲɛnabɔ dimansi tɛmɛlen mariage joli kɛra bamakɔ

a kumara cɛ cɛ cɛya yɔrɔ ta fanfɛ cɛw ka tiɲɛbaliya yirali ye avant que mariage ka kɛ bon yɔrɔ la hali musow fana ta côté la c'est la même chose musow fana caman bɛ t'u jogo yira fo mariage kɔnɔna la non eh, jogo dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka dɔn tant que aw ma sigi ɲɔgɔn kan oui mais mɔgɔw u bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan kanu na ka mɛn ka sɔrɔ u ma jogo ninnu yira comportement réel yɛrɛ yira musomuso b'o kɛ mais fo furu de kɛlen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka jogo wɛrɛ découvrir parce que dɔw yɛrɛ b'a bila u kunna k'u garantila n'a ye mairie kɛ an garantila mairie la je suis confirmé donc mhm. u ye jogo wɛrɛw fana yira mhm. bon je crois que olu bɛɛ de bɛ na ni furu tiɲɛ ninnu parce que kanu na u bɛ se ka jogo dɔw dogo ne kanu na ne ne tɛna ɲɔgɔn ye an tɛ tilen ɲɔgɔn kɔ parce que kanu na garantilen tɛ yɛrɛ Est-ce que olu minnu filɛ nin ye tant que ni mɔgɔ ma sigi ɲɔgɔn kan jogo dɔw bɛ yen olu tɛ développer olu tɛ a bɛ se ka bon bon bon malien kanu na en réalité malien kanu b'i ko furu de koyi Sadio y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ hali tobiliw bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ appartement kɔnɔ yen nɔ a bɛɛ de bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant normalement jogo fanba kɔni ka kan ka dɔn o kɔnɔna la. mais caman bɛ olu tɛ dɔn dɛ mɔgɔ fɔ ko mɔgɔ tɛ i taama ɲɔgɔn jogo dɔn fo n'aw ma si ɲɔgɔn ça c'est vrai aussi o fana ye tiɲɛ ye côté dɔw fana bɛ olu tɛ dɔn sinon yɔrɔ dɔ la cɛw yɛrɛ fana caman tɛ a yɛrɛ dɛ dijɛ mais nadi e y'a yira ne la e y'a yira ne la ne taara n sen na e nɔfɛ e ma temps di ne ma ne wulila tan dɔrɔn n ye n ka samaranin jɔsi n wulila n taara n sen na e nɔfɛ a ka da la e ma temps di ne ma ne b'a dɔn peut-être dugusajɛ n kan ka min kɛ ni ne bɛ n terikɛ in de ka mobili singa ne b'o singa ni n b'a ka duloki kelen de singa n b'a singa ka don n kan na k'a ka parfum don k'a ka parfum fiyɛ n na ka taa i nɔfɛ walahi a bɛ bɔ mais e yɛrɛ b'a dɔn ko i kɔni tɛ sɛbɛ kɔni sira kan a yɛrɛ fana b'a dɔn ko ne tɛ sɛbɛ sira kan o de la n'i ma n ko nkalontigɛla de ka d'u ye o yɔrɔ fana o yɔrɔ fana la o yɔrɔ n b'o yɔrɔ souligner i b'a dɔn musomannin caman bɛ yen c'est à dire olu a ka d'olu yɛrɛ ye de i ko flatter yɛrɛ i ko flatter jumɛn k'a fɔ ko cɛgɛn o tɛ dɛ eh, i ka n'olu nɔfɛ hali n'a kɛra walimobili de hali n'u b'a dɔn ko walimobili don i ka n'u nɔfɛ a la walimobili parce que o de fana ka fierté ye hali n'u teriw cɛla la ko mobili b'a bolo voilà ko n ka mani bɛ na n nɔfɛ mobili la c'est olu mago t'a la ka kɛ a ka kɛ ten a kana kɛ ten olu mago yɛrɛ t'o la i ka n'olu nɔfɛ mobili la dɔrɔn o b'olu ka fierté puis kuma dɔ i ka bɔ n'olu ye u fana terimuso b'aw ka mobili taatɔla la ye dɔrɔn u ka u sigi ka sinapuni kɛ ka sinapuni kɛ mobili kɛrɛfɛ mobili in bɛna di olu ma de wa non non non non juste seulement u ka y'a kɔnɔ dɔrɔn a ka ye k'a fɔ k'u fana ka mani bɛ ka n'u nɔfɛ ko mobili nafa jumɛn de b'o la n'an di yan ne mon complexe complexe complexe wali t'a la ten tɔ foyi t'a la kanu min yɛrɛ tɛ kanu ye selifana ni lakansara a b'a la k'a sɔrɔ mototigi mun bɛ na i b'a sɔrɔ ka jinatigɛ yɛrɛ kɔnɔ a ɲɛsinnen bɛ sɛbɛ dɔrɔn de ma i b'a ye i b'a sɔrɔ a tigi bɛ baara débrouillernin dɔ la a b'a profiter ka n'a ka moto la ni baara jiginna a dɔw yɛrɛ bɛ na n'u samaniw ni fɛnw ye fruitnin ni fɛn ninnu ainsi de suite donc mais i b'a sɔrɔ a b'a fɛ ka muso furu o de b'a bila i fɛ yen tagali la sɛbɛ i b'a sɔrɔ sɛbɛlamɔgɔ don so mobili filɛ mobili sɔrɔli ka nɔgɔn sisan bamakɔ yɛrɛ ni n'a t'i bolo a b'i terikɛ fa bolo a b'i terikɛ bolo i b'a ta dɔrɔn i terikɛ yɛrɛ bɛ taa a bɛ taa esi y'a ye donc mais olu ye nkalon olu ye nkalon vie ye quoi donc n'i y'a faamuya muso bɛ kule min kɛ k'a ye nkalon tigɛ n ye a ma tiɲɛ fɔ n ye a ma tiɲɛ fɔ an yɛrɛ b'a kalama a b'a kalama ko nkalon don o yɔrɔ la baarako fana b'a la dɔw bɛ se ka nkalon tigɛ k'u bɛ nin poste dɔ la i b'a dɔn muso ninnu caman bɛ yen minnu ma kalan kosɛbɛ bon ani minnu ka kalan ma taa yɔrɔ jan olu tɛ baara poste ko ɲɛdɔn kosɛbɛ

mais i b'a kalama kɔni ko eh, bi muso fɔlɔ muso n'a donna furu la kaban a bɛ ala minɛ k'i sigi mhm. o de banna o tɛ ah, voilà an bɛn'o de fɔ o tɛ o tɛ o tɛ bi muso la non seulement n'a kɛra ten tɔ an taara an ye min an ye min ye i la an taara sɔrɔ o tɛ yen non muso bɛ bɔ fɛn min a tiɲɛni a bɛ kɛ tiɲɛni yɛrɛ y'a de yɛrɛ bolo i ye waati joli de kɛ k'i ka wari économiser k'i ka mariage kɛ wa tila ka taa ten Ah, n'a fɔra i ka tila ka segin Aa, ɲɔgɔnna wɛrɛ i kan, b'a c'est pas a mariage dɔw ye mariage bɛ kɛ nin semaine in na même pas le mariage le plus rapide le divorce le plus rapide là a bɛ mali la yan même pas 10 jours i b'a ye divorce bɛ kɛ Mara mais bɛ eh, ɲɔgɔn ok fana kɛ. yan'an ka taa yɔrɔ jan yɛrɛ je crois que o information dɔ passera a la a ma mɛn a tɛ tɛmɛ 3 mois kan Eh, media ninnu dɔ sanfɛla la ko eh, cɛ min taara a n'a muso minɛ eh, a muso ni a kamalen minɛ kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna la si kɔɲɔso kɔnɔ si o kɛra o ko eh, c'est-à-dire que muso yɛrɛ de ye kɔɲɔso yɔrɔ choisi mhm. k'a fɔ u ka kɔɲɔso bɛna don yɔrɔ min na mhm. donc jaja o ye a kamalen bɛ so min kɔnɔ luwanse de don mhm. kamalen b'o so de kɔnɔna la donc maintenant kɔɲɔso taara don yen ni cɛ tun taara k'a bɛ taa muso bɛ u dalen to dugula fɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na a bɛ taa don kamalen ka chambre kɔnɔna la Eh, kuma ne ta kɔni ye hɛrɛ ye kɔni voilà donc à un moment minɛ kɔɲɔso yɛrɛ so kɔnɔ mhm, mais laban na cɛ de sɔmina quoi cɛ sɔmina muso bɛ bɔ ka taa a bɛ mɛn a tɛ na cɛ fana bɔra ka taa ɲɛgɛn na ka taa lajɛ muso tɛ ɲɛgɛn na hmm. ɔ muso tɛ ɲɛgɛn na muso taara min sisan kɔfɛ a y'a to ɲɛgɛn da yɛrɛ la sisan a y'a jɔlen to ɲɛgɛn da la ko n'a kɛra mun ye muso bɛna ale sɔrɔ yen mhm. donc a ɲɛ b'a la sa après muso bɛ ka bɔ kamalen ka so kɔnɔna la hmm.

cogoya jumɛn na cogoya jumɛn na trop simple cogoya n b'o yɔrɔnin développer kosɛbɛ ka kuma sɔn ji la cogoya jumɛn na n bɛ exemple ta i ye muso fila kan par exemple an ka dɔ tɔgɔ kɛ ten dɔrɔn Aminata i b'a sɔrɔ musokɔrɔba tɔgɔ Aminata kelen tɔgɔ an k'o kɛ ten dɔrɔn Kaja maintenant i b'a sɔrɔ Kaja den o tɛ bɔ o ye ko taa kunkolo datugulen don e o tɛ bɔ a tɛ taa yɔrɔ si mais hali tuma la ka daraka sukaro sɔrɔtɔ k'u ka mɔni na c'est tout à fait propre mais i b'a sɔrɔ Aminata ta ale denmuso de ye kɔni ale de bɛ fan bɛɛ fɛ réseau bɛɛ sanfɛ a dɔnnen fan bɛɛ bant ni mec ni fɛn ninnu kamalenw bɛ n'a ta u bɛ taa bila e ye to o bɛ na ni sɛ ni fɛnw ye ka taa da ba ma o bɛ taa ba sama bɔ a la don fina bɛ bɛ kaja tɔgɔ yɛrɛ ale b'a fɔ a denmuso ye ko b'a fɔ tɛ k'ale k'i walawa sa a tɛ fɔ ye visa a kan ka mun kɛ aw fɔra ko ale kuma ɲɛ tɛ i tɔ kelen in na ale k'i wawa dɔn sa bɛ baara min e taa to baara la wala mɛ cogo di ala ka jɛnɛ kɛ sisan o don fɔ o la k'i ma ko complexe o y'o ta yɔrɔ fanfɛla ye i bɛ t'a sɔrɔ sisan hali musomanninw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ tan kɔmi sisan i bɛ t'a sɔrɔ nin telefɔni in de bɛ ne bolo treize de bɛ ne bolo o ye du kɔnɔna ye dɛ ne filɛ ka du kɔnɔna ta de fɔ kare kɔnɔna ta ne bɛn'o de f'i ɲɛna treize b'e bolo ale terimuso min filɛ nin ye Samsung datugu ka dayɛlɛli de b'a bolo u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ complexe nin ka treize la nin y'a ka treize sɔrɔ sira min fɛ dɛ a y'a ja a m'a ja ale fana b'a sɔrɔ ten sira de fɛ o ye complexe ka baara de ye. iPhone iPhone caman falen falen. N'a y'a sɔrɔ ni nin bɛ ka kamalen tan de tigɛ jagoya nin fɛ ale b'a ta doubler a b'a kɛ kamalen tan ye. Mhm. I b'a dɔn min bɛ kɛ fierté ye bi bi in na. Mhm. N y'a dabiri dabiri nin da la c'est à dire. O kɔrɔ. K'a dabiri nin da la quoi su kamalen saba naani i bɛ musomanin de ye Bamakɔ kamalen naani duuru b'a bolo. Mhm. Ale de ye directrice ye ale de b'a bɛɛ gérer. O tɛ arnaquer wa? O arnaque de don. Ale directrice a b'a bɛɛ gérer a bɛ nin ka appel ta nin waati in na, a tɛ nin ka appel ta nin waati in na mais i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na kelen bɛ yen o ka d'a ye. Ne b'o dɔn ne y'o dɔn k'a fɔ ko Pati ne filɛ ka ɲɛbɔ nin fɛ kamalennin kelen t'a bolo ne tɛ ɲuman ta k'e sɛgɛrɛ o. Ne bɛ min ɲini dɔrɔn c'est à dire min bɛ ne kunkolo la quatrièmement ne ka ambition fana bɛ k'o de ye o bɛ kɛ mun ye déjà ka nkalon in tigɛ ye pour que n bɛ min nɔfɛ n k'o sɔrɔ ni n bɛ min nɔfɛ ni n y'o sɔrɔ tuma min na wagati min na de dɛ n fana bɛ n sen fili i ma ko in bɛ ten de o. Donc cɛw kɛlen ka nin bɛɛ dɔn yɔrɔ furu ko kɔni bɛ gɛlɛya sa dɛ. Bon o tigi ka furu, Voilà, o de y'a to i b'a ye n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ, ɔn, cɛ ka furu ka dɔgɔn quoi awɔ furu cɛw tɛ sɔn o la, c'est à dire que cɛw tɛ sɔn furu ma kosɛbɛ quoi Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ parce que kun jumɛn la i b'a dɔn cɛ filɛ cɛ tɛ nalonma ye cɛ bɛ se ka k'i fɛ kanu ni manamana ko sira kan, unhun, mais n'a sera furu yɔrɔ ma dɔrɔn u b'a fɔ ko non nin tɛ muso furu ta ye u bɛ taa u bɛ taa dɔ furu e yɛrɛ bolo ko mun ye ɲagasalen ye mhm. e bolo ko mun yɛrɛ tɛ jate société kɔnɔ u bɛ t'o ta u b'o furu parce que u ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ de l'o la o fɛn wɛrɛ ye jumɛn ye ce n'est pas compliqué ce n'est pas autre chose mhm. o fɛn wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a sɔrɔ a b'a bila kunna ni ne bɛ se ka projet ale da ni ne bɛ se ka projet sigi ɲɔgɔn fɛ projet tɛ dɔwɛrɛ a kana k'i kɔnɔ baara ye mhm. furu yɛrɛ de ye projet ye projet yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye ani ka den wolo ka den éduquer fɛnɛ mhm. donc o fɛnɛ ye a damana projet donc maintenant u b'o bulu kɔnɔ u b'a fɔ a ah, cɛ kɔni tiɲɛna ye boîte kɔnɔ tagamuso ye shisha house tagamuso ye mhm. i ye nin tagamuso ye bon mais voilà ne sera furu yɔrɔ ma sisan la mère yɛrɛ b'a la ko fo n ka furu kɛ et puis n yɛrɛ b'a ye vraiment il faut que n ka furu kɛ mɔgɔ dɔ la u b'a se k'a fɔ a ah, tiɲɛna ne tɛ se ka a yɛrɛ b'a ye consciemment a tɛ se k'i ladon n tɛ se fana don o de la yɔrɔ la a bɛ kɛ n ɲɛ na ko furu kun ye jigiya ye ne tɛ se ka jigiya da i kan jigi da i kan donc i ɲɛ b'a la e bɛ taa taa cogoya min na a tɛ se ka i ka furu foyi de ɲɛ a tɛ se ka kɛ ne ka e furu k'e lasigi n ka musokɔrɔba de kɔrɔ moi je te vois e tɛ se tobili yɛrɛ ɲuman na moi je te vois toi tu es alcoolique e bɛ shisha min mais n'i bɛ se ɔ n bɛna fɔ i bɛ se o minni la ka ban aw ta bɛ ɲɔgɔn fɛ de mini ne bɛ t'o sigi ne bɛ taa dɔlɔminna sigi n ka musokɔrɔba kɔrɔ a y'o kuma banna sa koyi ne ma nin faamuya e b'i yɛrɛ kɛ fara fɛɛrɛ de ye e mɔgɔ min tɛ sɔn ka malo dun tilegan fɛ ne dun b'a dɔn an ka du kɔnɔna la an bɛ malo dun tilegan fɛ an bɛ tila an b'a bɔrɔtɔ k'a tɔ dun sufɛ réalité la dɛ n bɛ nin fɛɛrɛkisɛya bɛɛ la kɛnɛma sufɛ an ka du kɔnɔ n'an ye min dun tile fɛ sufɛ an bɛ segin o de kan K'o tɔ kalaya ko ne b'a dɔn e tɛ se ka sigi yen sa ne b'a dɔn dɛ mun na bari n'an ma kana ne denmuso min quoi? dilan an ka yɔrɔ la dɛ n'an ma denmuso min dilan an ka yɔrɔ la dɛ Awɔ. du dayɛlɛlen filɛ nin ye ɲɔgɔn na dɛ o de bɛ se k'o ko min bɛ maloya ka tagama ni kola ye kare kɔnɔ ne bɛ n bɛ t'o de ta e bɛ to o de ta Ya Alahu, ee, kana kana kɛ Ah, d'accord, an y'a Layilaha faamuya. ilala. mais sisan o, o dun nin ko ninnu bɛɛ dun bɛ kɛ aw de fana kama munna aw tɛ hinɛ musow la ne b'a fɔ ne b'a bila hinɛ minɛ de kɔnɔ parce que eh, fɛn fɛn bɛ nin kɛ hmm. san naani o kɔfɛ dɔrɔn u bɛ tila ka hami furuko de la u bɛ taa sɔrɔ trop tard eh, ah i n'a fɔ i n'a fɔ exactement ko jumɛn bɛ kɛ an cɛw kama parce que parce que sani yɔrɔ dɔ suye kana ɲinɛ yɔrɔ kɔ dɛ mhm. parce que ko caman bɛ kɛ iphone kama a tɛ ka kɛ cɛw kama complexe ko caman bɛ yen ne kan bɛ yɔrɔ min ma mhm. eh, k'a kɛ komi n tɛ kini dun k'i yɛrɛ kɛ jagoya tubabudenninw ye jagoya mhm. Beyoncé ninnu U b'o kɛ aw de ɲɛkɔrɔ caman si ala ka ɲɛ da an caman si t'a dɔn i delila k'an ka vidéo ye ne ko n ka vidéo kɔnɔna la n cɛ o cɛ tɛ i cɛ o cɛ tɛ wari di i ka muso ma a kɛ sini ɲɛkɔrɔla ni cɛ o cɛ muso ma wari d'a ma i k'a kɛ i k'a supprimer muso ɲɛna ko n'u défense ta nin ni défense ta a ma faamuya dɛ a ne ta se quelque chose mɔgɔ hakilima n'i sigi vidéo in lajɛ i b'a faamuya ni cɛ o cɛ ma wari d'i ma i ka i sigi k'a bloquer o y'o bɔlen hadamadenya canal kɔnɔ i k'o sen b'i ka maanifinya yɛrɛ la o y'o bɔlen hadamadenya canal kɔnɔ déjà ne y'a yira u la de directement k'a fɔ ko kanu tɛ yen bilen ko in bɛɛ ye matériel ko de ye voilà exactement bon e fɛn e, nin bɛɛ ye nin kuma fanba bɛ kanu kɔnɔna la bon furu kɔnɔna la c'est que voilà an bɛ mun don a la dɔɔni fɛnɛ c'est à dire que i b'a dɔn faut que cɛw k'a faamu fɛnɛ tuma dɔ la i bɛ muso i bɛ muso la i bɛ muso mara de fana k'a lamɔ quoi o y'a ye n'a b'i fɛ o y'a ye n'a b'i fɛ a b'i fɛ parce que n bɛna ni yɔrɔ min ye c'est rare fana muso min bɛ a bɔ a yɛrɛ la ka furu i ma k'a fɔ k'a t'i fɛ fɛn kɛra cogo o cogo a dɔɔni bɛ yen est ce que y'a faamu maintenant cɛ fana ka baara ye min ye e de b'i jija fɛn tɔ ka améliorer est ce que y'a faamu cɛ b'o kɛ o

maintenant e de bɛ se ka kuma dɔ la yɛrɛ i b'i muso yɛrɛ inviter ka taa restaurant eh, africain na ka to ka kini san a b'a dun c'est que a ne mɔgɔ to k'i jogo don a la quoi ka to k'a yira a bɛ ka complexe mun na ka yira la k'a fɔ k'e yɛrɛ y'o kɛbaga fɔlɔ ye depuis hali kanu o ye kanu kɔnɔna ye halisa an b'an ka nin kuma kelen kan i bɔra k'a fɔ sisan ko eh, ka muso ka muso la k'i jogo don muso jogo la voilà k'i jogo don muso jogo la i fana bɛ k'a minɛ i bɛna fɔ i bɛ den lamɔ cogo min na donc je crois que o la a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais n'i ye muso kɛ k'e bɛ min dɔn k'a fana b'o dɔn donc a tɛ nɔgɔ a tɛ nɔgɔ ma nɔgɔ yɔrɔ de la kosɛbɛ o de ye problème ye parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na komi bi ne bɛ tilen ka o de jateminɛ ne ko musomanin dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ a dɔw bɛ n'u gɛrɛl'i la u bɛ n'u kumana dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka min kɛ u t'a dɔn nin ye nin kɛ dɔrɔn n fana b'a ɲɔgɔn kɛ nin ye nin kɛ dɔrɔn n fana b'a ɲɔgɔn kɛ donc a banna pewu u b'a kɛ conséquence min b'a la u t'a dɔn donc u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ problème kɔnɔ c'est pourquoi n ko n'u y'a daminɛ dɔrɔn sɔɔni dɔrɔn i bɛ sina ka na u ye u bɛ fɛn fɛn hami furu don o b'a sɔrɔ olu ye fɛn tana bɛɛ tiɲɛ déjà donc u furu bɛ tila ka gɛlɛya i y'a ye donc aw minnu ye cɛw ye u bɛ taa aw de nɔfɛ aw de bɛ fɛɛrɛ tigɛ kuma bɛɛ ni muso min b'i fɛ a bɛ sɔn i ta ma i y'a ye donc ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ fɛn min curiosité bɛ jama na

u bɛ na k'a fɔ sisan non a bɛ na a b'a fɛ ka na yafa deli ou ka n'a an ka kɛlɛla ni ci min bɛ min kan ka min kɛ dɔrɔn o b'o kɛ yɔrɔnin bɛɛ la ni kuma min bɛ ka kɛ o kan ka kɛ ni kulonkɛ min kan ka kɛ o fana o bɛ kɛ yen donc a kɛlɛ kɛlɛ dan o yɔrɔnin dɔrɔn de ye sinon an bɛ kɛlɛ kuma bɛɛ halisa eh, mɔgɔw ka ɲininkaliw de don ko ko yala aw bɛ mun de dun parce que mɔgɔw ma foyi de faamuya mm. foyi foyi parce que aw ka euh, génération ka ɲɔgɔn ye ka bɛn tan tɔn hmm. vraiment n y'a fɔ hali aw mɔkɛ filanw bɛ aw envier kuma tɛ fa hmm. n'a bɛ ka fɛn dɔ dun ka anw to an tɛ min dɔn a y'a fɔ an ye non an tɛ ko bɛ ka min dun an b'o kelen de dun eh, ayi jigi an ma ɲɛ an ma sɔn aw m'aw ka secret fɔ bari muso caman bɛ yen nɔ n'u bɛ ka aw lajɛ dɛ u bɛ to ka rêver de est ce que ni teri ye i bɛ sin i b'a fɔ aw ka surɔ vidéo déjà Duchesse bɛ kasi la i y'a ye fo cɛ in k'a bɔ muso bɛ kasi la cɛ bɛ k'a nɛgɛ bɔn hali n'a y'a sɔrɔ ni aw y'a labɛn quand même a ka di mɔgɔw ye i y'a ye donc ni ne y'a faamuya fura fɛn fɛn bɛ aw bolo comprimé min b'aw bolo dɔrɔn ɲɔgɔn faamuya ye communication ye d'accord an y'o yɔrɔ faamuya sa ɔ mais mun de ka sɔrɔ aw minnu fana tɛ sigi so kɔnɔ aw minnu n'aw muso cɛ ye siɲɛ ye sa ye mun na aw tɛ sigi so kɔnɔ parce que kɛlɛ caman kun ye o de ye. muso t'a bolo fɔlɔ dɛ. mais minnu tɛ e tɛ se ka k'i terikɛ tɛ yen non ko min na. minnu tɛ don so kɔnɔ. o ka nɔgɔ dɔɔni parce que déjà e tɛ se ka nali e tɛ se k'a faamu. e bɛ bɔ baarayɔrɔ la waati man kan mɔgɔ ma baarayɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ don dɔw la ça va pas muso de filɛ nin ye i n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn kan kɛlɛ dɔ la dɔw bɛ a muso dɔw bɛ bi

ka sɔrɔ muso b'u bolo denbaya b'u bolo dɔ yɛrɛ ta baara yɔrɔ ka kalan so kɔnɔna ka kalan taa yɔrɔ t'i la kɛnɛmala in de kɔ fo que musow ka se k'o yɔrɔnin fana faamuya kan waati bɛɛ tɛ kuma dɔw yɛrɛ a dɔw yɛrɛ de bɛ yen sont trop rancunières quoi c'est à dire ni ko b'u kɔnɔ a bɛ yen nin i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko kuma ye quoi hali ni fɛn dɔw bɛ yen wagati dɔw la fo k'an k'an pan olu kunna qu'on passe à autre chose a bɛ mɔgɔ la distraire a b'i laɲina fɛn min o bɛ dɔ bɔ hali gɛlɛya la ça c'est vrai Sadio y'o minnu fɔ c'est très important a bɛ dɔ bɔ hali gɛlɛya la parce que yɔrɔ eh, muso kan ka bila a kunna k'a ka sokɔnɔna kɛ i n'a fɔ alijinɛ denni Dieu merci e si y'a ye denni tɛ alijinɛ la sa nka a faamuya kuma n'a fɔcogo don voilà donc muso kan ka sokɔnɔna kɛ comme o de c'est à dire que fo cɛ

kuma la porokanna bɛ kuma la an b'a to fɔlɔ kɔngɔ k'a minɛ k'a sɔrɔ k'a dun ka sɔrɔ k'a dun tise yɔrɔ fɛn min dɔrɔn quoi o tɛ i ka sokɔnɔna ɲɛ a bolo o t'i ka sokɔnɔna foyi bolo so dilan ma cogo min y'i diya mais muso de kan ka parce que i b'a dɔn muso yɛrɛ de ye so dutigi yɛrɛ en un mot parce que muso de ye so base ni muso bɔra ka taa dugu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ dɔn ko mɔgɔ bɔra dɛ mais ni cɛ bɔra a tɛ dɔn ko mɔgɔ bɔra yɛrɛ est ce que i y'a ye maintenant muso de kan k'a ka sokɔnɔna yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ paradis paradis sur terre maintenant i bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ i bɛ pressé i b'a fɔ cɛ i jɔ n ka n teliya ka taa cɛ karisa ka te duman te nege bari bɛ n na ou bien cɛ i jɔ n ka n teliya ka taa cɛ karisa ka bɛna nin na in de tobi jɔ n ka n teliya ka taa joona ou bien karisa bɛna nin fruit fɛn ni kununi de dilan i jɔ n ka n teliya joona ka taa parce que kumakan dumanw fana bɛ olu fana kɔfɛ jeunes bɛ yen tout tout est ce que jeunes bɛ yen jeunes bɛ yen o kɔfɛ ainsi de suite mais o i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen non a ka d'u ye n'u ka cɛw ma daminɛ ka kɛ cɛ aw bɛ ka nin min kɛ sisan a ka d'u ye k'a kɛ mais cɛw tɛ temps d'u ma u k'a kɛ fɔlɔ k'ale ni a tɛ se ka kɛ koyi i kun cɛ i b'i kun sin cɛ ma dɔrɔn par exemple hali k'a kunbɛn ni te ye a dɔw bɛ sin k'a fɔ wari tɛ n bolo kabini sisan dɛ Bon tɛ olu b'i kunbɛn de ko wari tɛ n bolo dɛ wali kɛlen muso ka cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka don so kɔnɔ muso de deli k'a fɔ cɛ ma par exemple ko dadi wali k'a tɔgɔ kabini i b'o fɔ dɔrɔn a b'a fɔ ɲɛ b'a kulu ɲɔgɔn nɔfɛ ka kɛ ɲɔgɔn'a kɛ cogo o sɛgɛrɛ tɛ dɔw man di disi dɔrɔn mais cɛ dɔw tɛ sɔn ka kuma de ye ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i terikɛ de don mhm. i cousin de don i tonton de don nin bɛɛ faamuyalen don a dusu kasilen ta i tɛ siran a ɲɛ mhm. a l'amuser bani ee eh, bolokorotigiw ni furawuna tɛ a laban b'a bila a b'a bila a laban ma ni furawuna tɛ don o don i b'a la k'a l'amuser i b'a la ka tulonkɛninw bil'a fɛ mhm. a ka san fila kɛ a bɛ ɲɛkumu na walayi don dɔ la a bɛ sourire k'i nɔfɛ

cɛ caman t'o fɛ mais hali n'i b'i ta filmer sinon caman bɛ fɛnkɛ mun ta ka jugu n'an ta ye mais olu t'u ta filmer hali n'i b'i ta filmer e kɔni k'a kɛ y'a ye donc continuer u bɛ na a bɛ na a bɛ baro k'a fɛ kuma dɔw la ainsi de suite sinon dɔw dɔw tiktok in kan dɔw b'o kamera jɔ cɛ la cɛ b'a kɛ ko n'i ma bɔ n na o b'a sɔrɔ cɛ aigrilen don ani siran ani siran banna i bɛ siran o parce que ɲɛ kumunen de don ani siran parce que très généralement an ka furu e m'a tɛ ka siran i cɛ ɲɛ ka so fɛ mais ɲɛ kumu i teri don i fɛn bɛɛ don i fɛn bɛɛ don mais o k'a sɔrɔ cɛ k'a yir'i la kɛ k'ale sɔnna teriya ma o de ye problème ni cɛ m'a yir'i la mun de b'a yir'i la k'e tɛ se ka yira e de b'a don teriya kɔnɔ a tɛ sɔn a ma dɛ par exemple ni e ni ne bɛna teriya kɛ ne tɛ taa ka taa f'e ɲɛna ko an ka kɛ teri ye o an fila bɛɛ ka sɔn o tɛ o an bɛ don a kɔnɔ de malgré nous ah, c'est vrai que an bɛ don a kɔnɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ sago tɛ banna kɛlɛ ka jaw caman ba ya ya an bɛ don ne bɛ na ne bɛ se ka teriya tɛ ne mhm. ka sɔrɔ an m'a fɔ da la k'an ka kɛ teri ye o mhm. an bɛ don a kɔnɔ donc i bɛ cɛ ladon a kɔnɔ de donc i n'a fɔ cɛ fana parce que foyer an kana baser muso fana kan cɛ fana ka rôle ka bon a la quoi ya parce que en réalité a tɛ i n'a fɔ ko eh, muso de k'a ɲini ka foyer sauver tout tout tout non mhm. cɛ fana ka kan k'a ɲini k'a yɛrɛ fana ka foyer sauver Voilà, bari kuma bɛɛ an b'o o de ye ka caya, voilà donc muso kelen tɛ dɛ, cɛw fana ka yɔrɔ b'a la, cɛw de fana b'a lajɛ tuma dɔw la ka to ka baga muso ma ka bololankaw k'a la, an ka société ninnu de la i b'a ye, i bɛ don très généralement n yɛrɛ ye maraka ye n bɛ exemple d'i ma maraka kunda o la, i bɛ don an ka maraka duba ninnu dɔ de kɔnɔna na c'est à dire pour que e k'a dɔn k'a fɔ ko nin muso de ye nin ye walima nin cɛ de ye nin ye, il te faudra quatre ou cinq jours pour que k'a dɔn du kɔnɔ, anhan, i bɛ taa sɔrɔ hali kuma A t'u ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ i b'a fɔ ko datigɛ dala de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn i bɛ sɔmi min na k'a fɔ ko nin muso in de ye wa a nana ka bɔ baarayɔrɔ la a ye ji ta ka sigi ɲɛgɛnda la donc i b'a dɔn dɔrɔn na k'a muso de don sinon hali i ni ɲantuma kuma tɛ tulonkɛ walima i ni fɛnkɛ i k'o datigɛ n da la quoi voilà e ko ko muso ka tulonkɛ o fɛ o kunkunbaden donc i yɛrɛ b'o fɔ ni i yɛrɛ sɔnna ne bɛ k'o solution de f'i ɲɛna ne bɛ k'o solution de f'i ɲɛna o solution tɛ dɔwɛrɛ ye o o solution de ye discussion ye d'accord parce que i b'a dɔn bi bi in na musow fana filɛ nin ye ko dɔw de don mhm. complexe bɛ min minɛ mhm. musow filɛ nin ye u tɛ se ka fɛn dɔw bɔ u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ muso damaw de b'a fɔ nin dennin filɛ nin ye cɛla pɛrɛnni de ye o bɛ fɔ a ma dɔrɔn bon donc an fana filɛ nin ye ahɔn n fana bɛ n yɛrɛ minɛ n cɛ ma ne tɛ yan o kama ne bɛ yan cɛ de kama e ka kan ka se k'o de dɔn n'a fɔra k'i cɛla pɛrɛnni i ma kɛ i kamalen ma pɛrɛnni ye i kɛra i cɛ de ma pɛrɛnni ye c'est donc ça c'est bon Ah, mais pourquoi ça c'est bon donc maloya non e man kan ka t'i kɛ i cɛ ka pɛrɛni ye e man kan ka t'i kɛ i cɛ ka wulunin ye ah wuluni fana c'est exagéré ah mais ah oui mais non ça vous ka numu fɔ c'est a ma fɔ an ɲɛna ko ni ni sujuru tun bɛ bin maa ye ko muso tun bɛ sujuru bin a cɛ ye c'est vrai ah u y'a fɔ e bɛ complexe o la mun na a dɔw bɛ n'u cɛw nana ka bɔ dɔrɔn u bɛ u bɛ u bɛ complexe k'u sigi ka ji tɛ tɔgɔ ji d'u cɛw ma U bɛ complexe n' y ye grin ka da cɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a mana fma bɛ ka don mɛ e o tɛ an ka mali yɛrɛ ka kɛ cogo tɛ tɛ nin ye parce que ne bɛ se ka fɛn dɔ fɛ yen k'i sonsola ka dumuni di cɛ ye ka ji di cɛ ma e yɛrɛ y' an ka mɔgɔ la e cɛ don ka boli ka grin ka da kan e y' an ka mɔgɔ de tɛ culture yɛrɛ an bɛ ka na an ka technologie ni culture an ta taa yɛrɛ yɛrɛ dɛ an ta in ye eh, diɲɛ laban taw ye mais en réalité e y'o ye hali an ka tiyatiriw n'i b'u lajɛ hali n'a waatiw ma k'i ɲɛna n'i y'an ka tiyatiriw lajɛ i b'a ye tiyatiribɔla kɔrɔba ninnu y'u seko bɛɛ kɛ ka nin culture bɛɛ jira an na donc pour que a ka jɛ an ka jogo ni fɛnw kan mais avec tout ça an ye nin bɛɛ de bila yen ko fo an ka na novelas ni fɛnw ta ye n cɛ y'a fɔ n kunna n fana b'a fɔ n bɛ n pɛrɛn a ye kɔli cɛ n yɛrɛ fana bɛ n kɔli cɛ depuis aw dancogo yɛrɛ la ala yɛrɛ y'aw dan ala hali kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n bɛ se mun na donc ala yɛrɛ m'aw dan ka ko o mɔgɔ ye i kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ i kafa ka kafa a ma o fana tɛ est ce que y'a faamu don dɔrɔn i furuɲɔgɔn don i teri i teri don i jɛɲɔgɔn don ainsi il faut k'o de faamu aw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que y'a ye hali baara cadre kɔnɔna la c'est la même chose hali mɔgɔ i ni muso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est très

a tigi musow bɛ a ka guichet kunna o de bɛ wari ni fɛnw minɛ o de bɛ carte an b'o ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ ainsi de suite bon c'est un peu ça n'i muso n'a ye instruction fitinin sɔrɔ ka ban dɔrɔn i bɛ se k'a bila a b'i dɛmɛ o cogo la bon n'a tɛ se k'i dɛmɛ o yɔrɔ kalan ko parce que a ma kalan donc fɛn bɛ du ta ye o ɲɛ yira a la a b'a essayer k'olu kɛ a banna c'est ça on appelle un projet o de y'a to mariage ye projet projet de don a bɛ jɛ ka évoluer a bɛ jɛ de jɛ ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ c'est ça le projet ko ko an ka wagati sera ko wagati sera awɔ ah, voilà sinon an bɛna caman fɔ mais wagati ko man ɲi wagati ko man ɲi ko ka dɔ fara kan ah voilà sinon an bɛna an bɛna caman fɔ an bɛna numéro deux tourner on va essayer de voir an bɛ numéro deux tourner inchallah sinon caman bɛ an ka olu fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ muso ni cɛ yɛrɛ ka jɛ hali furu kɔnɔ k'a kɛ baara kɔnɔna ni fɛnw ye o don yɛrɛ n bɛ ka vidéo dɔ lajɛ n bɛ ka sur les réseaux sanfɛ cɛ n'a muso u bɛ entreprise belebeleba de b'u bolo u fila de ye entreprise créer ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ o dun b'a dɔn kunasini dɔrɔn n bɛ ka video lajɛ c'est tellement non i b'a ye a bɛ mɔgɔ toucher trop wagati min na e n'i muso bɛ kɛlɛ la dɔ n'a ta bɛ ka entreprise créer o entreprise min bɛ ka diɲɛ minɛ ka tila ka diɲɛ entreprise baw concurrencer depuis o yɔrɔ la e ka kan k'i yɛrɛ faga dɛ Hali n'i ma i yɛrɛ faga sa i b'a ɲini ka sa. Mais i ka kan ka maloya de o. E b'a la k'i ta bolo. Waati bɛɛ n'i ta bɛ kɔnɔ. E b'a la k'i ta bolokuru jɛman don o don. Ɔhɔn, dɔ n'a ta de bɛ ka entreprise créer ɔnhɔn, bon o cɛ yɛrɛ ta ka jan hali ne ye min fɛ o clinique o bɛ yan, unhun, i y'a ye o ta ye clinique ye, d'accord a n'a muso de b'a gérer donc c'est un peu ça, d'accord an y'a faamuya donc n'i ye Sadio ka kuma faamuya ale y'a jira k'a fɔ fo communication de ka bonya aw ni ɲɔgɔn cɛ, c'est ça, kuma in bɛɛ munumununa autour de ça

limiti dɔw b'olu kan ani limiti min n'a bɛ fɛ k'a fɔ ko a boyo o tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ i bɔra baarakɛyɔrɔ depuis i bɛ ka na fɔlɔ a dɔnna k'a fɔ i naɛrɛ sera dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ jatigɛlen don ko karisa ko pɔ naɛrɛ sera bɛ don so kɔnɔ dɔrɔn ko lion de bɛ ka don n ka ji sigira siɲɛ bɛ sa o mɛ e tɛ o fɔ ne ta o ma mun de kɛra i taara ka fɛn minɛ bitigitigi la n'i b'a dɔn e ma taa ne ka fini pasigiyɔrɔ la dictature dɔw ka dabila

jɛmukan ye an ye jik ni disisi yɛrɛ ani Sajɔ bi kɔni an bɛ TikTok de sanfɛ an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin kuplu de don minnu mm-hmm. kɛlen ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ mm-hmm. don o don mɔgɔw de bɛ tilen k'u lajɛ u ka vi fɛn fɛn n'i y'a lajɛ n'i ma eh, ladili sɔrɔ i ma bilasirali sɔrɔ i ma ko ɲuman ye i tɛ kojugu ye a sanfɛ ɔ u bɛɛ kɛrɛfɛ yen nɔ cɛ dɔ bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ i dusu kasilen ko min ka sa mm-hmm. n'i y'a ye dɔrɔn o dusukasi bɛ ban